bon an b'olu de la nin kɛnɛ in kan donc toujours a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné nin page in sanfɛ ka to ka bɔ ka nin émission ɲɔgɔnsiw caman filɛ an bɛna na sira di an ka invité ma artiste chanteur griot o bɛɛ bɛ nin kɛnɛ nin kan n'ala sɔnna a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ donc aw bisimila an ka plateau in sanfɛ jeliba nin t'i nako fɔlɔ ye n fana tɛna k'i nako laban ye donc an bɛ fɛ i ka bɔ k'i yɛrɛ présenter toujours Ala ka foli kan di ka fa ma kɔmi yɛrɛ bɔra ka aw di su fɔ ɲa kan ala ka min don kɔnɔ bisimila ɛɛ an b'a fɔ awzla i bɛna si tan nɔgɔji bisimila ye arahama nɔgɔhi ala ma sɔli ala se dunan mɔgɔmad alifati ma u wuli ka wuli ka ti ma saba kan n'a sɔrɔ de haki bi haki wala hadi i sera tɛ kalimu wa ala ale y'a ka kadri h an bɛ dari laze an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn dan tɛ tanu min na sɔli kɛlen kɔ kira mamadu kan nɛɛma ni kisi b'a ye an tɛ ɲina an b'an ka diɲɛnabɔ sabu fo an ba an baw an'an faw ani an tɛ ɲina jatigi sɛbɛw kɔ o kuma ne tɔgɔ de ye abubakar daramɛ o ko n ma ko super jeli masa o y'o da n na bon mɔgɔ caman bɛ n dɔn n'o fana ye donc ne tɔgɔ de ye nin ye diko ni jɛnɛba den ye nin ye amadu daramɛ den ye nin ye sugu tɔgɔ fila mɔden ye kamisɔkɔ muso mɔden ye musokura danbɛlɛ si gɔ anda si sago si ba bɛnbɛ si alata si jeli fatumata tɔgɔ fila cɛ Mohamed fa papa fa lɔba fa ata fa umu fa o jelikɛ de ye nin ok d'accord i bisimila an ka plateau sanuman kan komi an yɛrɛ bɔra k'a fɔ ani an bamuso dɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ nin plateau in kan mhm. donc ale fana bɛna bɔ ka a ka entrée kɛ mhm. a jira an na parce que depuis an bamuso nana depuis l'heure na a ka sen bila ni plateau in kan a kɛra k'an nisɔndiya caman voilà donc an bɛna sira d'a yɛrɛ ma a bɛ bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna bi i tɔgɔ ni jamu fɔ alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim n bɛ ala tanu ka ala barika da ka soli kɛ kiraba in kan ni ala ye diɲɛ fɛn fɛn di buna hadamaden ma ni ala kira muhammadu sen t'a la i b'a sɔrɔ a tɛ laban ɲuman ma an b'ala dari ka soli kɛ kira ɲumanba in kan k'an bangebaga cɛman n'a musomanw fo ne yɛrɛ ye n tɔgɔ ye kɔnte danbele n ye banugɔkali an ya dugu ye jɔyila ye n ba tɔgɔ ye fatumata balo mariam jabate mukutari danbele jɛnɛba sanɔgɔ sarata kone o ye n baw ye bon vraiment olu folen kɔfɛ an bɛ an badenw fo an baden ɲumanw jatigi ɲumanw jatigi minnu n'o tɛ sɛgɛn n'o tɛ ɲina n'o tɛ découragé an b'u fo k'u barika da an nana sen in kan ka na kuma ka foli di an jatigiw ma ka welewele da ye u fana bɔra u y'an laminɛ vraiment a diyara an ye a bɛnna an ma dɔw bonyamasegin de don ala sago aw bonya la kɛnɛ de don kɔmi yɛrɛ bɔra ka fɔ ɲɔgɔn kan u nana ka bonyamasegin kɛ o ka fanw na donc an bɛna tɛmɛ an ka baro ye an b'a daminɛ jeliba la jeliba ka fanw ka ca yɛrɛ la o sawala o kɔntan na donc question min bɛ ne fɛ ka poser an ka jeri sipɛ kan mhm. o le pour une première fois concert min i ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ mhm. donc i ka première fois salle fala mhm. jumɛn de b'e fɛ k'o fɔ an ɲɛna o yɔrɔnin kan ka salle fa fo mɔgɔw yɛrɛ comme moi même étais présent a fa ni mais dɔw bɛ fɛ ka don encore donc a tɛmɛna di i nana ka na se o niveau ma parce que pour une première fois c'est un peu douteux quoi voilà dɔ bɛ dɔɔnin fɔ an ɲɛna o yɔrɔnin kan bɔn eh, tarawele vraiment an b'ala fo parce que i da sera yɔrɔ ma c'est vrai nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka concert kɛ et puis k'a kɛ concert ba ye ka jama bɔ ka taa salle fa fo ka sigiyɔrɔ dɛsɛ vraiment an bɛ ala de fo i ye kɔrɔfɔ faamu a ma nɔgɔya quoi ça n'a pas été facile a ma nɔgɔya mais ala ni jatigi ɲumanw sabu a sera ka kɛ n balimamuso bɛ ka kɔnte a b'a bɛɛ kalama i b'a dɔn ko ni ko ɲɛna a tɛ ɲɛ ten ni ko tiɲɛna a tɛ tiɲɛ ten na nan bɛɛ lajɛlen surusu ye ji de ye nan dumanw nan gomanw a bɛɛ lajɛlen nasuru ye ji de ye mais mun b'a to dɔ bɛ diya dɔ bɛ goya o bɛ sɔrɔ kɛcogo ni kɛ fɛnw de la n'i y'a ye i ye kɔnsɛri kɛ ko kɔnsɛri diyala jama bɔla laɲiniw sabatila kɔnsɛri fɔlɔ fɔlɔ aa vraiment an b'ala fo sabu b'a la sabu b'a la dɛ n bɛ n ka manajɛri fo manajɛri nafama cent pour cent nafama ne y'o de fɔ buwakɛ yan artisi n'i kɛra artisi ye n m'a fɔ i tɛ dɔn dɛ mais n'i b'a fɛ ka dɔn plus i k'i brancher ne ka manager la une vérité sans preuve est un mensonge a preuve a kɛla bɛɛ ɲɛna kɔnsɛri in bannen jatigita min ye ne wele telefɔni na ko aa i ka manajɛ ye baara min kɛ k'i i kana tulonkɛ nin na dɛ i kana tulonkɛ nin na dɛ parce que bɛɛ y'a lakɔlɔsi a nana ni idéew ye ka bilaw taara se yen n'a donna ta a tɛ tiɲɛ n'a donna ta a tɛ tiɲɛ n'a n'a kɛ ta a bɛ ɲɛ ne fana ko problème tɛ yen cent pour cent nafama a ka di i ye cogo min na an ka kɛ ten n'a ka bila min taara se yen ne fana bɛ tɛmɛ o sira de fɛ ala sɔnna ani dugawu mɔgɔkɔrɔbaw ka dugawu dugawu kɛla walayi dugawu kɛla kɔnsɛri na fo ça va pas kɔnsɛri nin vraiment a jatigɛ tun bɛ mɔgɔ caman na parce que i ka kun fɔlɔ mɔgɔ caman b'a la y avait deux concerts o don kɔnsɛri fila de fana tun b'o don san fana ɲɛ tun man ɲi i mɔgɔ caman ko ne ma ko mais munna i ka kɔnsɛri kɛ a da ka ka taa i ka kɔnsɛri fɔlɔ est-ce a bɛna fa tan tan tan bɔn Vraiment ne miiri la kuma kelen de la dɔrɔn si tu veux être un grand il faut toujours rentrer par les grandes portes n'i bɛ ko kɛ dɔrɔn koba kɛ siɲɛ kelen quoi quel que soit kana siran parce que cɛbakɔrɔ n'i siranna i sago tɛ sɔrɔ donc vraiment n bɛ mansaw fo nin yɔrɔnin na ne yɛrɛ mansaw ye dɛmɛ min kɛ ne ne ye concert in na a ka ca a ka ca dɛ n fa ani n baw n ka manajɛri b'a caman kalama kɔnte yɛrɛ sigi b'a caman kalama ani jatigiw i b'a dɔn ka kɔrɔ eh, jeli de bɛ bɔ k'i jatigi ka ko publicité kɛ mhm. mais ne ka concert in na walayi ne yɛrɛ jatigiw yɛrɛ de bɔla ka video kɛ ka tikɛw ta ka tikɛw feere ka don o jɛɲɔgɔn kan ko fo a ye taa jeliba ka concert ka taa tikɛw feere nin yɔrɔnin na n tɛ ɲina nan kulubali groupe princesse n ka groupe princesse buwakɛ nan kulubali a n'a ka jama mayi jalo b'o la fatu sise o ka ko kɛ concert na kabako don walayi ka bɔ k'o jɛɲɔgɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka videow kɛ ka tikɛw minɛ ka tikɛw feere ka kow organiser ka wuli ka jɔ ma sigi groupe musoya danbe Delphine Traore a n'a ka jama ka bɔ ka video kɛ k'a jira o terimuso bɛɛ la ko ni fɛn fɛn bɛ anw fɛ k'a ye taa jeliba ka concert la tike b'a ye tike san ka tike minɛ ka tike feere groupe coquette même chose Maran Ouattara n'a ka jama donc vraiment jatigiw yɛrɛ de ka ne dɛmɛ ka concert in kɛ walayi donc ko tɔgɔ ka toucher tellement que n y'a ko di Ala de ma parce que adamaden n'i yɛrɛ ka ko décidé k'i b'a kɛ n'ala ma sɔn dɔrɔn i b'a tɛ ɲɛnabɔ mm-hmm. donc n y'a ko di ala de ma mm-hmm. kuma lasera pour ma n bɛ dan nin yɔrɔnin na fɔlɔ ok d'accord non nin bɛɛ diyara n ye mais concert na difficulté jumɛn y'i sɔrɔ a labɛn na manajɛ sɔrɔ ka dɔ f'i ɲɛna a ah, bon degun y'an sɔrɔ bon a ah, bien passé la an ka projet min kɛ tout a été bien ba a ma sɔrɔ k'o yɔrɔnin dɔw fɔ f'i ɲɛna wa degun foyi ma k'a la concert la degun kɛla la dɛ c'est comme mɔgɔw labɔ cogo ou bien a n'a o cogoyaw quoi degun kɛla concert la walayi mais ala ni jija ani dugawu manager ka degun min yɛrɛ kɛ concert la ah vraiment i b'a dɔn artiste yɛrɛ ni manager ɲuman t'i bolo i avancer bɛ gɛlɛya n m'a fɔ i tɛ avancer dɛ parce que ko bɛɛ bɛ fara ala de la mais ni manajɛ ɲuman t'i bolo i avancer bɛ gɛlɛya ni concert tun tora ne kelen ma ne tun bɛ découragement bila mais ne yɛrɛ ka dɔn manajɛri cɛma de bɛ ne bolo lasi cent pourcent nafama dɔw ko lasurumani kɛ masara denkɛ ani senu den vraiment a sara tɛ n bolo ale de bɛ sunɔgɔbagatɔ lakunu n'i wulila ka sira ta i sago bɛ sɔrɔ difficulté ba de kɛra concert na difficulté caman a nana se waati dɔ la yɛrɛ sunɔgɔ tɛ yen su fɛ sunɔgɔ tɛ yen tile fɛ an bɛ se ka an bɛ an bɛ bɔ concert boliboli fɛ an bɛ ɲina an bɛ ɲina ka dumuni yɛrɛ kɛ an bɛ tile ban ten ne ni manager yɛrɛ bɛɛ minɛna ka fasa don dɔ yɛrɛ an taara yɔrɔ dɔ la yen tellement k'an sɛgɛn kojugu bolo ne n'ale an bɛɛ min ɲɔgɔn na an bɛ sunɔgɔ la tellement k'an sɛgɛn kojugu bolo sunɔgɔ tɛ yen su fɛ tile fɛ fana y a pas temps boliboli tɛ boliboli an ma min kɛ wulikajɔ ko banna ye mais a nana se yɔrɔ dɔ la quoi ni manager yɛrɛ tun tɛ ne yɛrɛ kɔni tun petela yɛrɛ de donc vraiment a gɛlɛyala mais alhamdulila alhamdulila aw da an b'amuso yɔrɔ na juma bɛ ne fɛ ka la o kan A juguman foyi tɛ yen Bakari ka kuma kelen fɔ o kuma kelen de don n'i k'a mɛn ko i ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ i sen fila de bɛ dugu ma n'i sen fila tɛ dugu ma i tɛ se ka dɔn kɛ Kaso k'an dɛmɛ vraiment k'an dɛmɛ an ka min ye an yɛrɛ k'o dɔn mɛ mɔgɔw ka min fɔ an ye o bonyana ka tɛmɛ an ka min ye kan ka segu kɛ yɛrɛ yɛrɛ i k'a mɛn N'an ko an bɛ kuma lasuya ko la an b'a fɔ k'a tɔ to so Bakari ka min fɔ a k'a fitinin de fɔ lasuya ko ka girin bɛɛ ye mɛ an bɛ ala fo k' ala barika la kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'i y'a mɛn ko ne ni karisa karisa ka kɛ ne a bɛnna ye n'a ma bɛn an tɛ kɛ don hali bi ala k'an to kulu la ala k'an to bɛn na an bɛ jatigi ɲumanw fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jatigiw fo ba sangare a bɛ fo walahi ayidaramusow den ani lamini sangare den a bɛ fo k'a barika la a k'a barika ka warimugu kɔnte k'a di ko nin biye hakɛ nin k'a tilan tilan mɔgɔw la an b'o barika la k'an bɛ se fo k'a barika la ka jatigi ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka alifa kuba fo k'a barika da alifa kuba don min n taara ka taa eh, concert ko fɔ a ye n'o ye laviye cɛ laviye makalu cɛ

ko mun fiɲɛ na bi n ko e n ka n'u y'a concert n ko an sirannen don ko parce que mɔgɔ tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'i tɛ siran n ko n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan ɲuman b'a la juguman b'a la bɛɛ bɛ taa n'i kɔnɔko de ye n ko ala de bɛ se ka peut-être dɔ kɔnɔko tiɲɛ a ma i komi ala bɛ se ka dɔ ta ɲɛ cogoya min na n ko mɛ n ko dugawu kɛ an ye ala k'an ɲuman bɔ n ko sinɔn n ko ne yɛrɛ bɛ dilan la n ko n tɛ sunɔgɔ la n ko n sirannen don a ko kɔnte taa i da i ka sunɔgɔ i k'a mɛn taa i da i ka sunɔgɔ ko kɔnsɛri nin bɛ kɛ ko a ka di minnu ye a ka ɲɛ a bɛ k'u sago ye ni ala sɔnna a man di minnu ye a ka ɲɛ k'u kɔnɔta bɛ to u kɔnɔ ni ala sɔnna alihamudulila an b'ala fo an kɔni m'a fɔ a jara quoi mɛ peut-être a bɛna kɛ cogo min na fana dɔw bolo a ma kɛ ten fana an b'ala fo k' ala barika da bangebagaw ka fa tɛ tɛmɛ kan

tellement que an sɛwala parce que concert nin na an tun tɛ wari filɛ la walayi an bɛɛ ne ye kɔnte ye ko lagare ye walayi an si bonya tɛ wari la lasi cent pour cent ale yɛrɛ bɛ to k'o fɔ an ye mɔgɔ tɛ concert kɛ pour que ka wari sɔrɔ fɔlɔ parce que i bɛna taa mɔgɔ de inviter denbayatigiw don u bɛna u ka sunɔgɔ de tiɲɛ ka déplacer ka tagama k'u si kɔnɔkɔrɔ bɛ ka mobili ta quelque soit ka deplase ka yɔrɔ jan tagama ka taa i ka ko la i bɛna mɔgɔ de inviter ka na bon fo fana ye na ka na satisifɛ n'o tɛ ne ka mɔgɔ wele ka ka kolago a se bɛ ko wuli o dɔgɔya de don an ka laɲini tun ye min kɔnsɛri tun ye réussi bɛɛ ye satisifɛ kɔnsɛri fana réussi la bɛɛ satisifela donc an laɲini sabatila tellement k'an fana kɔntanna o don yɛrɛ ne ko n kɔni ma sunɔgɔ ka ɲi i bɛ ka sɛgɛ sɛgɛn kɛ sɛgɛ yɛrɛ bɛ bala la tun bɛ sɛgɛ dɛ dɔw tɛmɛn kɔfɛ poroze jumɛn b'aw bolo nin ko kɔfɛ a bɛ poroze bɛ na a bɔn à l'heure là porozeba de b'an bolo voilà parce que i b'a dɔn hadamaden n'i wulila a kana sigi bilen quoi n'i wulila kana sɔn sigi ma bilen o kɔrɔ ye di i ka nin kɔnsɛriba sugu kɛ alihamudulila mɔgɔw satisifela i yɛrɛ satisifela donc i b'i cɛsiri de sa i ka mɔgɔw satisifɛ min kɛ i fari kana faga la i bɛ ko de kɛ toujours ka jatigiw lasatisifɛ bɔn ne sigi t'i fɛ parce que anw ye jeliw de ye jeli danna jeliya de kama jeli bɛ jatigi satisifɛ ko caman na hali y a mot kelen dɔw bɛ yen i bɛ jatigiw encourager k'u bila cɛsiri la ka baaraba kɛ kɔnsɛri depuis kɔnsɛri kɔni kɛla alihamudulilayi Dieu merci an si ne ye kɔnte ye lagare ye ko bon dɔ farala wulikajɔ kan dɔ farala cɛsiri kan poroze ka ca an bolo a ka ca an ka mi ka ca parce que an ye lagareso kan lasema kulaw bɛ kɛ ali bɔ'i ka sɔn dɔ la ka ka fiti ni yɛrɛ na rezo ka ma ka ka a filɛ dɔn sɛ ka lasa kɔman i ka sɔn lasila n'i ka pazi dɔw lasila dususa la o ye i ka poroze avenir ye dɔw wɛrɛ b'o kɔ bɔn porozeba de b'an bolo voilà porozeba de b'an bolo a ca sɔn kura kɔni o tɛ o tɛ jɔ yɛrɛ dɛ hali sisan sisan an ka sɔn kura dɔ bɔ hali sisan sisan sisan an ka sɔn kura dɔ bɔ nin yɔrɔnin son bɔra son tigi de la quoi ah d'accord a son tɔgɔ bɔra son tigi de la secret de ou bien a bɛ se ka fɔ secret tɛ d'accord o tɛ secret ye dɛ o tɛ se ka kɛ secret ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ min ka fisa ni bɛɛ ye diɲɛ ka dɔgɔ lahara yɛrɛ fara kan ala kɔfɛ ala yɛrɛ ye min bila a yɛrɛ kɔrɔ a yɛrɛ kɔfɛ muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye aminata denkɛ n'abidilayi den abitalibi mɔden a si ma tile masa ma bilimana kisi nɛɛma ni kisi b'a ye minnu bɔra la n'an k'o ma ko sirifu usman sirifu madani hayidara ba madani denkɛ basan tarawɛrɛ denkɛ a denmuso min bɛ anw bolo buwakɛ a seyida mimi hayidara madamu aruna konate hɔrɔnmuso min ni ɲɛnafin man kan fo ni sere ye sirifumuso n'i jamu kɛra ko hayidara n'i jogo n'i jogo ma kɛ hayidara ye ayi a ma dafa sirifu minnu jamu ye hayidara jogo fana ye hayidara ye olu minnu ka adamadenya ko ka a saniya ka mɔgɔ yɛrɛ dilan ka jɛnɛyakɛla bɔ jɛnɛya la k'a bila sira ɲuman fɛ k'a bila silamɛya sira kan ne ni kɔnte an donna studio kɔnɔ an bɔla fo abijan ka taa dagabana son dɔ k'a ye o yɛrɛ kɛra sisan sisan an ma d'a ma fɔlɔ yɛrɛ ni ala sɔnna ma an bɛna taa d'a ma mais a n'a ka kan a yɛrɛ ye nin ka dɔgɔ a la ya ko wɛrɛw bɛ yen mɛ min tɛ nin n'ala sɔnna ma n'o kɛra diɲɛ bɛn'a lakali n'ala sɔnna a bɛ dɔn an bɛ tɛmɛ an ka pse o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni

Donc n bɛ fɛ k'a dɔn conseil jumɛn b'alu bolo k'a d'u ma pour que u ka se k'u ka concert labɛn fana a ka kɛ nin ɲɔgɔn dɔ ye ayiwa an b'a sɔrɔ ayi kɔnte bisimila voilà an b'a daminɛ ale la puis voilà parce que quand même difficulté dɔw tun b'a la mais Dieu merci a ɲɛnabɔla donc an bamuso hali o yɔrɔnin dɔ ɲɛnama quoi bon yɔrɔ min b'a la ne bɛ se ka min fɔ artistew y'o la n'i k'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ a ka sɔrɔ muɲu ni sabali b'i la a ka sɔrɔ barika b'i la a ka sɔrɔ i ni adamadenw bɛnnen don n'i ni adamadenw bɛnnen don ni barika b'i la ka fara o kan ka fara muɲu ni sabali kan ani yɛrɛmaji mɔgɔw miiri b'a la k'i ka fɛn bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ mɔgɔ ko i bɛ se ka sɛgɛn kow kɔnɔ wa a bɛ laban ala ta de ma sɔrɔ artisi yɛrɛ man nɔgɔ a man nɔgɔ ko caman bi i b'a fɔ ko ne n tɛ ko kɛ mɔgɔ la mɛ mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ne na nkalon kuma di mɛ a ɲɛnabɔ tɛ yan ye wa a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ dunyaso ye donc an b'a da ala k'an bɛɛ kanda ala k'an bɛɛ kisi k'an da parce que i b'a fɔ k'i ye ko dɔ labɛn i yɛrɛ hakili la tigɛ de ko ko nin dilanna k'a ɲɛ ka ban mɛ o bɛ taa bɔ ni fan dɔ cɛn mɛ ala de toujours kɔmi ala ko an ka bɛɛ da ale kun an b'a bɛɛ da ala cɛsiri b'a la ko cɛsirila min ye kɛsɔn pose k'a ka cɛsiri ka barika ni dugawu ɲini bɛna dɔ fara kan bɛ an tan kɛ n bɛna min fara kan kɛ tarawele bɔn ne kɔni an b'a minɛ mɔgɔw da bi ne yɛrɛ fana bɛ se ka expliquer fana adamaden i jija i ŋaniya ɲɛ i n'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye est ce que i b'a dɔn i bɛ mɔgɔ bɛ ŋaniya jugu min siri mɔgɔ ɲɔgɔn ye a bɛ segin ile de ma wa i y'a ŋaniya jugu tɛ foyi k'ale ta la walayi bilayi i ŋaniya ɲɛ quoi i y'a dɔn kuma dɔ bɛ a cɛ ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ kumatigi yɛrɛ kan i y'a kuma mɔgɔ ye i ŋaniya ɲɛ bɛɛ hɛrɛ diya i yɛrɛ ye souvent i bɛ dugawu dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye i ŋaniya yɛrɛ jɛlen na ko ala ka a tigi sɔn mɔbili la i bɛ sigi i b'a la wuli a ala n'i sɔn mɔbili la sɔrɔ cɛn i ŋaniya i ŋaniya jɛlen don ka ka fɔ a dɔw bɛ yen sani ala ye mɔbili dɔ d'a ma a b'a di ne de ma mɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a dabɔ e yɛrɛ kama o bɛ sɔrɔ ŋaniya de la quoi kɔnsɛri na mɔgɔ caman taara kɔnsɛri na o yɛrɛ ko an ma ko walayi de b'ale olu da u ma deli ka bɔ su fɛ k'a fɔ k'u bɛ taa kɔɲɔya la su fɛ u t'a kɛ kuma tɛ ko ka taa kɔnsɛri la mɛ ala ka ala farala kan o bɛɛ sera kɛnɛ kan o mɔgɔ de kun o mɔgɔ de kun ka ca donc adamaden kɔni i bɛ baara o baara la artisiya don baara o baara o i ŋaniya jɛya dɔrɔn n'i bɛ se a to mɔgɔ ye ko k'i la mɛ ile kana ko kɛ mɔgɔ la a to mɔgɔ ŋaniya juguya siri i kan mɛ i kana sɔn ka ŋaniya juguya foyi siri mɔgɔ ɲɔgɔn na parce que bɛ tila ka jɔ ile yɛrɛ de kan dɔnku i bɛ ala fana ka kɛ an fɛn bɛ tun bɛ kɔnsɛri la an bɛɛ tun kɔnɔ jɛlen ni ɲɔgɔn ye an si ma nata ko wɛrɛ la an bɛɛ laɲini kɛla min kɔnsɛri ye réussir dɔrɔn o de an bɛɛ ka laɲini bɔn ala ala fana ka an laɲini dugawu jaabi wala o ɲɛna dɔn kɔmi yɛrɛ bɔra ka o mɔbili ko kuma fɔ dɔw ka kɛsɔn pose ko poromesi tun tala i ye mɔbili ko la ko sa ɲɛnabɔla cɛ belebele ye mobili poromesi ta ne ye a m'a di yan fɔlɔ mɛ a bɛna na di yan parce que mobilitigi mobiliw tigi yɛrɛ de ye mɔbili kuma fɔ ne ye n'o ye abu sila ye a bɛ miiri jigin ka sabu ɲumanw na safi bari ani fanta sila madame taba seku fila fanta sila n'a dɔgɔmuso safi bari olu de ko ko darame i sigi i bolo da i sigi hali kana wuli n'ala sɔnna a ma ko ko min ka kan k'an b'a k'i ye o cɛ dɔgɔkɛ min bɛ yen n'o ye abu sila ye le babacɛ de paris le lion ale de ye mɔbili laro ta ne ye ka mɔbili di ne ma o taa yɛrɛ bolo ko ba yɛrɛ ye depuis concert banna a ka mako wɛrɛw ɲɛ min tɛ mɔbili ko yɛrɛ ye o kɛra quoi mais mɔbili ma di yan fɔlɔ voilà kuma bɛɛ fɔlen ye nin ye donc ko mɔbili ma di ba ko mɔbili ka di dɛ ko et puis jeliba ye mɔbili fɛ min bɔra carton na Voilà, voilà tu parce que vois. souvent u bɛ mɔbili dɔ utiliser ah n bɛna na ni son dɔ ye yɔrɔ in na k'o ɲɛfɔ an ɲɛna karamɔgɔcɛ dɔ de a ka baara kɛ dɔ ye donc a tigi de si la sisan a ka mɔbili kɔrɔ dɔ ta k'a di karamɔgɔcɛ ma donc bɛɛ ko aa karamɔgɔcɛ ka mɔbili sɔrɔ karamɔgɔcɛ ka mɔbili sɔrɔ don bɛɛ karamɔgɔcɛ bɛ garaji la don bɛɛ don karamɔgɔcɛ ka mɔbili la la k'a di mécanicien ma ko i ɲa bɛ na ko t'a bila ala kana kɛ jeliba tan ka jeliba yɔrɔ in na an bɛ fɛ ka ɲininka kɛ lien jumɛn b'i ni faransaw cɛ benguistes parce que an ka i concert in na an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɔra france quoi voilà concert dabɛnna françaisw ou bien i ka fanw yɛrɛ bɛ yen parce que bon. y avait trop de euh, benguistes là-bas lienba de bɛ ne ni français caman cɛ parce que n jatigiw ka ca france mm-hmm. a bɛ miiri jigin asa jaabi la mm-hmm. madame al mustapha jaabi n y'a sɔrɔ mara watara de sabu la a sigilen bɛ faransi ale de bɛ ba caman caman caman caman ci anw ma walayi a bɛ surprise ka na ni nafolomugu caman ye asa jaabi bon jeli kɔni vraiment n'i kɛra jeli ye i ka ala deli bɛ k'o de ye jatigiw ka caya jatigi ɲumanw ka caya voilà o ye jeli ka ala deli de tuma caman Donc vraiment lien ba bɛ ne ni jatigi caman cɛ faransi a ka ca. D'accord. Walayi. Ok donc i ka video dɔ la an y'a ye i ka Aliya Kulubali ka son ta. Unhun. K'a don video tɔgɔ la vraiment video tɔgɔ ka ça m'a apprécié quoi donc j'aimerais savoir c'était juste pour ka juguw le ye e saba k'olu don fara kɔnɔ le wa ou i yɛrɛ a ka son yɛrɛ kanu de b'i yɛrɛ la bon eh, o yɔrɔ côté la mhm. i b'a dɔn bɛɛ n'i ka baara de don ne m'a f'i ɲɛna ko ne ka manajeri manajeri cɛma de yan ala ale bɛ fɛn kɛ dɔrɔn fɛn min ni ne bɛ taa tuma eh, waati min na bon i y'a lɔn ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ de ye ne furadama ne ma dɔn min yɛrɛ ye bon ne tɛ jugu ko ninnu calculer an ne ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ juguya la san san san a bɛ k'a yɛrɛ ko taa kalama ka sɔrɔ ka sɔrɔ tilala la ne to i y'a la suban mɔgɔ dɔ bɛ yan ko dɔn a bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ tɛna da bɔn vi ma dabɔ kɔrɔmatigɛli yɛrɛ kama ma dabɔ ko bɛɛ ni mɔgɔcɛ samakɛ i bɛ se ka video ye a bɛ diya i ye dɔrɔn i b'a ta ka bila i ka fɛn na ni kɛra ten an ka nin dɔrɔn dɔrɔn an ka ta ka bila an ka fɛn kɔrɔ parce que alhamdulila aliya kulubali a bɔ an san i' an ka kɔsa kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔn an ka baro caman an taara sɔrɔ a ka da ka kɔrɔ epi dɔ farala an kanu fana kan dɔn fana ka bi min kɛ ka sɔn bil'a kɔrɔ tu sara o ma dabɔ mɔgɔ lagosi foyi foyi fana tan ni mɔgɔcɛ kuma bɛna ban ni yɔrɔ ye foli ka ɲuman fɛ kɔmi a yɛrɛ bɔra k'a fɔ ɲa an nana ka fanw yɛrɛ mɛ se nin wagati min na dɔn an b'a lamɛn bɔn o kuma kelen don an tɛna foyi fɔ tun an ma min fɔ an jatigiw an b'u bɛɛ fo min bɛ jamana nin kɔnɔ min bɛ jamana nin kɔkan cɛ i komi muso denmisɛnnin i komi mɔgɔkɔrɔba mɛ kɛrɛnkɛrɛnnya la n bɛ bɔ ka laji fo n'o ye laji katile ajara aya cɛ kɔnsɛri nin taara fɔ ye k'a bonya d'a ma a kelen ma taa dɛ a ko kɔnte ko depi bɛ buwake ko depi kɛra den ma deli ka bɔ sufɛ ko n taa kun la ko suritu kɔnsɛri ko muso fana b'o cogo la ajara fana ko ko ale fana b'o cogo kelen na ko mɛ a kanu de kosɔn anw taara an n'an den bɛɛ de taara ka biye san ka d'u den bɛɛ ma ka mɔbili fa ka taa fo ka taa se ka minwi bɛɛ tɛmɛ k'u sigilen to yen dɔw taara an suteni ka tila k'an sɔn bonya ni karama la dɔnku an b'u fo an b'u barika la n bɛ kulutu kulubali fo solonkolon mɔdi ani barabagolo mɔdi ko yan sanani ko yan ma layi solomani den n'o ye n'a kulubali badenmuso ye an taara mɛ an tun hakili an bɛna tan min sɔrɔ ka se k'u bɛɛ wele kɛnɛ kɔnɔ jatigi bɛɛ ma se ka wele bɔn minnu sera ka wele an dan o yɔrɔ de la minnu fana ma wele a kana k'u ɲɛna jɔnmaya ye ni ala ye sini kɛ n'a kalifa an ma ko nata ka ca u bɛɛ ka d'an ye an b'u bɛɛ fɛ wala ala sago i bonya b'a la an ka kuma y'o de naamu bon ne ka folikan ye alhamdulila mhm. n bɛ fɔlɔ n bɛ n ka dagabana fo mhm. sajɔ kojoga sidi kojoga denkɛ ani ina gindo denkɛ bintu furukɛ asetu aya furukɛ sajɔ n bɛ barika da i ye dugu ani bange la cɛ min ɲɔgɔn man ca n'o tɛmɛna n bɛ barika da ayalakaw ye n bɛ sɔrɔ ka n pan ka bɔ yan sisan ka taa n jigin fo abijan kɔnsɛri marɛni aja fatumata kafando madame baɲini darame ne déplacera n dala yan n y'a sɔrɔ delphine tarawele sabu de la n ko delphine ma n b'a fɛ ka aja fatumata kafando kɛ marraine a ko k'o ka nɔgɔ a y'a wele n'i ye aja wele sisan sisan k'i b'a kɛ fɛn fɛn ye a bɛ kun ka muso wele o ye a ba de ye delphine de ye ni delphine ko kana ka ye a tɛ ka ye n'a ko ka ye a bɛ ka ye delphine ko a ma ko jeliba ka concert k'a ye e de bɛ k'a ye delfini dilan ka n cɛ an bɔla ka taa fo abijan ka taa bonya fɔ a cɛ ye misi baɲini darame cɛ ni kɔlɔsi cɛ ni kurana cɛ ni ala dɔn cɛ ni ala kira dɔn cɛ ni sɛkubaw kanu a ko n ma a ko darame ye n ko naamu a ko i b'a dɔn e ne dɔgɔkɛ de ko awɔ ko ne muso ye muso de ye ko ne muso ye e mun de ye n ko muso ko mɛ ko ne k'i muso yɛrɛ kɛ marɛni ye k'a sera kuma wɛrɛ ma wa n bɛ barika d'a ye a barika ye baa bi naani na a barika delphine yɛrɛ ba tan na a barika an ka parrain dagabana parrain l'international jakis hero denmisɛnnin ko dilanna denmisɛnnin de mɔ a bɛ se ka baara min kɛ aa kabako don dɛ abib kamara den jɛnɛba hayidara den saran furukɛ jakis hero ale de ko ne ma a ko garafara ye ko namu a ko n'i ye ne kɛ parɛn ye i b'a kalama o y'i yɛrɛ ka ko de ye i b'a fɛ ka fɛn fɛn kɛ a fɔ n ye m'i ka bila la ma ala ka bila la m'i ka bila la walayi a ko i t'i da ka sunɔgɔ fɛn fɛn ka di i m'a kɛ a barika dogo la a barika sanfɛ jakis ero walayi i ka ko la kana giri mɔgɔ kɔ ko wari b'a bolo k'i b'a k'i ka parɛn ye kana giri mɔgɔ kɔ ko tɔgɔ b'a la k'i b'a k'i ka parɛn ye giri mɔgɔ kɔ ni tigi min k'i kanu n'i k'i kanubaga k'i ka parɛn ni marɛni ye walayi a bɛ na ka miliyari d'i ma a yɛrɛ bɛ tila ka jɔ a la eh, darame a kɛ to dakuruɲɛ fila mhm. eh, min ye marɛni ni parɛn ka kuma ye mhm. foli bɛ d'u ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a ta k'a bila i ka ko ɲɛfɛ mhm. a t'a ɲini k'a ɲa mɛ n y'an ka marɛni fo delphine de bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ jomo den a bɛ fo k'a barika la a ka ŋaniya ɲumanya la ka mama jabate fo fo y'a fɔ elfansi mɔgɔ i kɛra ko la cogo cogo i b'a fɛ i ka ko kɛ cogo dɔ la konin dɔ bɛ se k'i sɔrɔ i ka ko kɔnɔ konin fitinin dɔ ye anw sɔrɔ mɛ o yɔrɔ la n dara delfin tarawele la ka da mama jabate la ka da marɛni na parce que o yɔrɔ la n'olu tun ko marɛni ka ko kɛ a tun bɛ n'o de kɛ mɛ n k'o de fɔ fatumata n k'i tun ka di n ye mais i tɔ diyara n ye tun parce que sabali ni muɲu y'i labɔ ni sabali ye buna hadamaden labɔ ka dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ ɲa muso sabalilen don a ye sabali min kɛ an kɔrɔ ka muɲu an kɔrɔ a n'a teriw ani delifin n'a badenw ani mama jabate n'a badenw ala k'o fara u si kan ka parɛn fo a n'a muso u barika la silamɛ fɛn fɛn bɔra ka taa kun na an bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala kan'a si nimisa ala kira kan n'o tɛmɛna Naamu. ɛɛ a tilala mama jabate ka kuma na sisan Naamu. dugu ni bange la Wallahi. k'a barika ye K'a jabate. n tɛ ɲinɛ Wallahi. bebe bari an ka sponsor filamuso ni nafa p dɔ dɛbɔ nɔ bɔ p dɔja jeli bɛ p dɔjaba ye la p dɔ na ye filamuso ni nafa k'a barika ye n'o tɛmɛna muso dɔ tun kan kɛ kɛnɛ kan nka ala m'a latigɛ an tun taara o ye a den fatura a o dara mɛ ni selika kɔnsɛri kɛnɛ ka diɲɛba la ka mɛ dɔn purpose di dibo a ma kɛnɛ sɔrɔ nka an bɛ dugawu k'a ye an bɛ barika d'a ye n'o tɛmɛna mm. kɛnɛ kɔnɔ groupe princesse n da tɛmɛna kan yan ee ninnu ye ne kanu dɛ ka n ta ka n bamu depuis bi ma se u ma n bila u ma n changer ni jeli wɛrɛ ye na kulubali n'a ka jama k'a kɛ dugu la a kɛ bange la o kosɔn n bɛ sa u ka jɔnya juru la na kulubali t'i changer walahi layi solomani ye n furula ka n'a sɔrɔ a bɛ buwake yan a dora fɛn fɛn na a y'a datu mɔgɔw de la mɔgɔ m'a datu a la a salen kɔfɛ mɔgɔw de bɛ balo a la a balola a yɛrɛ la fo ka s'a ka saya ma cɛw cɛ ani musow bɛnbakɛ maramu dusu cɛ ani worokɛ kɔrɔba cɛ ani n cɛ ani bi da cɛ n'a bɛ cɛ cɛ' ala ka suma ni cɛ cɛ k' ala ka suma la ni lagare ye fɛn min koba kɛ an ye a tɛ bali ne la madamu ture walayi ne sigilen bɛ na ye ko sa ɲɛ ka misɛn bolo tɛ su a la lagare tɔgɔ k'a kɛ dugu la a kɛ bangela k'an weele tile na ko jeliba an ko naamu k'i da bɔ kɔnsɛri ko la a to an bolo kɛra fan bɛɛ fɛ ka wuli ka n ko vraiment i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ sanfɛ ko de ye ka sɔrɔ ko pasera dugu ma anw yɛrɛ de b'o ye olu de tun ye ko in kiriki olu de tun ye ko in dugu ma ko in soubassement tun olu de ye walayi na kulubali n'a ka jama madamu ture n bɛ barika d'a ye dan tɛ barikada min na fatu sise magan jabe sise mɔden kabako ne ka dakabana de tɔgɔ fɔ mayi jalo fulamuso cɛ ye a barika groupe princesse n'i tɛmɛna ka bɔ yen n tɛ ɲina groupe 3 millions groupe million saba cɛbakɔrɔw ka ca groupe min na n bɛ barika d'a ye kɛnɛ kan ko darame a to yen kɔnsɛri kɛnɛ kan n bɛ mɔnɛ bi la n'o tɛmɛna groupe différence n bɛ foli d'u ma n'o tɛmɛna groupe fashion fashion perezi sigilen bɛ fo abijan asitu ture n bɛ barika d'o ye dan tɛ foli min na jama fɛn bɛ kɛnɛ kan n bɛ foli di bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan n'an k'an bɛ bɛɛ tɔgɔ ta su in na kelen kelen a ka d'an ye i m'a ye mun y'a daminɛ dakuruɲɛ fila ne bɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso fo n'o ye asa sira ba ye asa daramɛ amadu daramɛ den fɛn min ni mɔgɔ ŋaniya ka ɲi n'i ka ko daminɛ la dɔrɔn i ka ko bɛ ɲɛ an donna yɔrɔ min na an ye mɔgɔ fɔlɔ jɔn de wele an ye sira kolen ni sira jɛlen de wele sira min ma kɛ sira kɔgɔma ye sira min n'a ma tiɲɛ dugu la a ma tiɲɛ bange la sira min sɔnna siraya ma n'a ni y'a ta ye sira ko wari tɛ ale bolo mɛ anw fɔlɔla ale la ale bɛ anw da fɔlɔ a ko fitinin b'ale bolo silamɛya ba tan a tilenna ma ka taa don bolo ko a ye nin minɛ sira y'o kɛ anw ye ani ba bi naani caman de bɔra kɛnɛ kɔnɔ anw ye wari sɔrɔ an ka kɔnsɛri kɛnɛ kan ala de b'a da dɔn ala de b'a da dɔn mɛ anw tun tɛ ka wari filɛ yan anw tɛ ka wari filɛ anw bɛ fɛn min kɔ a kɛ o ye mɛ hali bi an ka si ni kɛnɛya deli ala fɛ ko tɔ bɛ ala bolo ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ fana ka musa dramɛ fo k'a barika la n'o y'an balimakɛ ɲuman ye k'u bɛɛ ni ce ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni jinɛ ni ŋaniya ye n'i ye ɲuman kɛ i m'a kɛ mɔgɔ ye i y'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye juguman kɛ fana i m'a kɛ mɔgɔ ye i y'a k'i yɛrɛ la ala k'u sara ɛɛ kadija cɛbakɔrɔ kuyate cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ ni kulusi modibo kuyate gawusu ture den ni ajaratu kante den ayisa wage den marabu soko buwake zigiri club de buwake i b'a dɔn ne de ye zigiri club de buwake jeliba ye mamuru bɛɛ bɔla kɛnɛ kɔnɔ mamuru bɛɛ bɔla buwake ne yɛrɛ badenw jeli jeli cɛ ma sigi jeli muso ma sigi bɛɛ bɔla ka taa n sutini kɔnsɛri in na n hakili bɛ jigin jɔn na ni mɔgɔ ka chapeau nin ye ne kun na dɔrɔn hakili bɛ jigin cɛ kelen de la zigiri masakɛ kura basa dumuyaden ni baya jara de usumani serifu madani hayidara bolo de zikiri solo ka bɔ a fo bamakɔ a gurupu sigilen b'an bolo buwake yan gurupu sanayɛlɛ barika zikiri solo ye don kelen ba tan ko jelikɛ nin minɛ i ka nin kɛ jisɔngɔ ye ko nasɔngɔ tɛ dɛ jisɔngɔ dama don groupe sanayɛlɛ de buwakɛ yan tɔn sigilen b'an bolo buwakɛ ne yɛrɛ de y'a jeliba ye perezi umar saudiya ye aja fatumata sanɔgɔ di alhaji maru sanɔgɔ di hɔrɔnmuso fila ta cɛ ada jalo cɛ gafu barika da groupe ye dan tɛ foli min na o don samara min bɛ n sen na a samara bɔra groupe sanayɛlɛ de la jɔn de y'a di isa tarawele samara min bɛ zikiri lagare sen na a bɔra groupe sanayɛlɛ de la jɔn de y'a di isa tarawele o groupe sanayɛlɛ kɔnɔ umaru saudiya ko ko jeliba ye kɛ pewu a ye tike min san ka nafolomugu de don tike la ko a k'a di mɔgɔw ma a bɛ miiri jɔn na nin yɔrɔnin na i da sera masa masangare filamuso ni nafa n'i k'i bɛ koba kɛ fo maabaw ka y'i bolo dɛ masangare sangare bari Jalo jakite sidibe sangare so pulo li pulo ba pulo bari pulo aramusow de belebele de bɛ bange belebele la jatigiw k'an suteni ne baden jeliw jelicɛ ni jelimuso kɛnɛ kan ka bɔ ka taa an suteni su vraiment o sara t'an bolo kɛnɛ kan mana ye mɔgɔ y'a lakɔlɔsi groupe minnu tun bɛ yen min bɛ ka mɔgɔw accueilli ka mɔgɔw bisimila espoir sijo an bɛ olu de fɛ yan su in na espoir sijo tun bɛ accueil la o don bɛɛ ko ko o accueil cogo ɲɛna ee n'i b'a fɛ ka koba kɛ mɔgɔba bila ko la minnu b'a ɲɛdɔn bila ko la espoir sijo a baara de nin ko organisé ka ɲɛ an b'olu de fɛ yan su in na an bɛ foli di espoir sijo jama bɛɛ ma mamuru bɛɛ dan tɛ foli min na a bɛ se ka kɛ an bɛ to foli la hakili ma mɔgɔ dɔw ye fana sira ni n'a dɔgɔnin layi mɔn papa walayi falon walayi papisi o bɛɛ u bɛɛ bɔra u bɛɛ u bɛɛ

o b'a fɔ de concert kɛyɔrɔ la e ka lɔn ko le roi 13 13 tiɲɛ yɛrɛ la concert kɔfɛ o le tun bɛ olu tun bɛ fɔla ka caya quoi ne yɛrɛ tun b'a lɔn min ko le roi 12 12 ale ye mali la ale ye roi 13 13 ye ok d'accord donc toujours merci de nous avoir suivi ici pour en faire notre émission merci an b'an ka sponsorw bɛɛ fo min ye barika énergie ka to k'an ka événement sponsoriser voilà donc fɛn fɛn ka concert kɛ Buwake yan a bɛɛ bɛna tɛmɛ ni plateau in kan ka folikan di u ka fanw bɛɛ ma donc merci au revoir an b'a muso da i ba